aw ni yakuma an bɛna sipɔmu yaasa de kɛ ne nimanaw ni tulo bilen ko ko supɔmu an kɔni da ma tilen k'a fɔ ten dɔ fɔlɔ a y'a fɔ n ye komandɛri la n'a sɔrɔla anw de ta fɔcogo cɛ ka ɲi wa walima tulo bilen de ta fɔcogo ka ɲi nɔ aw bisimila komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja kan cogoya min na supɔmu bara kelen talen don an fɛ nka ne tɛna nin bɛɛ tobi poivron den kelen an mago bɛ jɔ kilancɛ dɔrɔn de la karɔti den fila jaba kunguru layi fana dɔɔni forondobani den fila ani pɛrisili hakɛlama i b'o ko in bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma komi n y'a fɔ cogoya min na ne tɛna n ka su in bɛɛ tobi n bɛna a kilan fila ye kilan kelen n b'o bila kɛrɛfɛla la kilan tɔ kelen dɔ an bɛna ale de tobi a kilannen filɛ nin ye fila ye an bɛ kilan tɔ kelen tɔ bila kɛrɛfɛla la fara fɔlɔ min b'a sanfɛla la an b'o wuli ka bɔ a kan ne ka su kun kolen don ka ban nka ne bɛna a sananko dɔɔni waasa a ka jɛ ka ɲɛ n'a y'an ja an bɛ se k'a da an ka pilanse kan k'a tigɛ tan cogoya in na walima an b'a ɲugutigɛ i n'a fɔ an bɛɛ bɛ min dɔn don tɔw la anw de segukaw ye yapaden ye o ko la ayi maa tɛ se ɲugutigɛ la anw ye koyi aw sɔnn'o ma a y'o fɔ n ye komandɛri la sisan aw yɛrɛ ɲɛ t'a nin na de ne nimanaw nkalon don wa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na miniti damadɔ dɔrɔn baara ɲɛna baara ɲɛnen an fɛ an bɛna a yɛlɛma tasa dɔ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na na kasatigɛlan ko ɲɛnabɔ an bɛna an ka nafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'an y'a yira aw la tan dɔ an bɛna olu de susu ɲɔgɔn na i n'a fɔ pɛrisil layi ani puwavɔrɔn baara ɲɛna an ka na kasatigɛlanw susura ɲɔgɔn na fo k'a nugu an bɛna vinɛgiri kuyɛri fitinin ɲɛ kelen k'a la kuyɛri fitinin ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko wala ne nimanaw n'a sɔrɔla ko nemuru kumuni de b'i bolo i bɛ se k'o k'a la o fana n'a ja don o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na mutaridi kuyɛri fitinin ɲɛ kelen k'a la ka kɔkɔko in kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma ani puwavurumugu dɔɔni n'a sɔrɔla nafɛn wɛrɛw b'i bolo baasi den kelen t'a la nka ne bɛ ka nin recette in kɛ k'a dabɔ maa minnu bɛ yen nɔ ko nafɛn caman t'u bolo i n'a fɔ maa minnu bɛ ekɔliw la k'u bɛ kalanyɔrɔ la ani fana e maa min bɛ so k'i b'a fɛ ka ekonomi dɔɔni kɛ n'o ye ka bilankɔrɔ dɔɔni kɛ i b'a dɔn kuma dɔ la an kan ka dumuni tobi k'a bɛrɛbɛn k'a kɛ ko ye ko minnu ka nɔgɔn wa u ka di waasa an ka se ka to ka wariniw mara ka kɔɔkɛw fana dɛmɛ an ka kɛfɛnw ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛna a kɛ an ka supɔmu na walima supɔmu de o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka karɔti cerenjirilen k'a kɛ tan cogoya in na an b'o k'a la an bɛ karɔti tigɛ k'a misɛnya dɔɔni sabula supɔmu filɛ nin ye ji bɛrɛ tɛ k'a la waasa karɔti ka se ka mɔ ja an tɛgɛ kolen jɛlen paski an bɛna ɲaamini dabɔ ɲɔgɔn na sisan f'a ka don a la ka ɲɛ n'o y'an ka na kasatigɛlanw ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na tuluko ɲɛnabɔ n'a y'i ja i bɛ se ka tulunin k'a la yan yɔrɔ la k'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ nka ne ye tuluko to kɔfɛla la yanni a ka na taa bari n tɛgɛ la kosɛbɛ Tulu kɛlen ɲuman a la an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ k'an ka da sigi an ka da sigilen filɛ nin ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne kɛlen don ka shɛ fana fara wuli ka bɔ a sanfɛla la an bɛna a yiran dɔɔni ka bɛri k'a la bɛri ka d'a la kosɛbɛ ne nin ma nɔ n'a sɔrɔla ko bɛri b'i bolo bɛri dɔɔni dɔrɔn k'a la i ka tulu kɛ k'a dafa bɛri kɛlen kɔ a la an bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma a ni bɛri yirannen ɲɔgɔn na dɔɔni an bɛ tulu kɛ k'a dafa i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ an bɛ puwavuru mugu dɔɔni furufur'a la k'a yiran dɔɔni ka sɔrɔ ka na an ka jaba den kelennin an b'o tigɛ k'a k'a la komi aw yɛrɛ ye jaba in ye bɛrɛnin foyi tɛ an b'a kɛ jaba dɔɔni ye dɔrɔn ten dɔ ale kasanin ka to ka filifala la an nunkɔrɔla la n'an bɛ k'a dun o ka ɲi kosɛbɛ An b'a ni jaba in yiran ɲɔgɔn na sisan fo jaba in kolo ka fa. N'a y'i ja, i bɛ se ka barama datugu a da la yɛrɛ waasa a ka se ka teliya i bolo n'a sɔrɔla i pereselen don. Nka na min don, a mɔni fana man gɛlɛn dɛ. O kɔfɛ dɔrɔn, n'an y'a ye ko jaba kolo fara, an y'an ka marinadi binkɛnɛ min bila kɛrɛfɛla la, tɔnin min bila kɛrɛfɛla la tan dɔ, an bɛna o k'a la. An b'an ka kolonnin sananko k'o fana ji k'a la, komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, ne ka shɛ in ye tubabu shɛ de ye. barika bɛrɛ t'ale la ale de mɔ ka di ne ni maanɔ ni farafinshɛ don a mɔ man di dɛ ayiwa i b'a dɔn o de kɔgɔlen don n'a sɔrɔla sogo de b'i bolo walima farafinshɛ i b'o ji caya ka tɛmɛ nin kan waasa a ka se ka mɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tubabushɛ de mɔ ka di kosɛbɛ a ye mɔni dabɔ yɛrɛ ka ban an b'a don ɲɔgɔn na f'a ka nin ji in bɛɛ min k'a ban n'a y'an ja an b'a datugu ji in bɛɛ ka ja ka bɔ a kɔrɔla la n'a m'an ja an b'a dayɛlɛlen to yen nɔ k'a to yen nɔ ji in bɛɛ ka ja ka bɔ a kɔrɔla la f'a ka kɛ k'a fɔ k'a bɛna yiranni dabɔ n'a ye yiranni dabɔ sa o waati an bɛ sɔrɔ ka na an ka su k'a la ka sɔrɔ k'a ji don Baara ɲɛnen filɛ nin ye an ka su pɔmu an bɛna o de k'a la sisan k'a n'o ɲaami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a jiko ɲɛɲini komi n y'a fɔ cogoya min na ji baden de bɛ bɔ su yɛrɛ la an tɛ ji caya la dɛ wa o de y'a to an ye karɔti k'o tigɛ k'o misɛnya n'a sɔrɔla ko fɛn wɛrɛw b'i bolo ko masedwani b'i bolo ubiyɛn fɛn wɛrɛw min ye legimuw ye min tɛ Karɔti dɔrɔn ye i n'a fɔ masedwani tɔ dɔ tun bɛ ne bolo ne bɛn'o fara n ta kan i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a y'i diya i bɛ se k'a kunjalan yɛrɛ tobi yɛrɛ baasi den kelen t'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bɛna ji kari ɲɔgɔn de kɛ ka n ta ji don a tɛ ji bɛrɛ ta sabula ji bɛ bɔ a yɛrɛ la ka fan bɛɛ fa N ye masedwani tɔ min ko fɔ tantɔ, kɔnjelelen o de kɛtɔ filɛ a la an fɛ tantɔ, ale ye tɔni dɔrɔn ye. Komi n y'a fɔ cogoya min na, ni fɛn wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'o bɛɛ fara a kan. An bɛ barama bugu a da la k'a to yen a ka tobi, nka an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ. N'an ɲinɛna a kɔ dɔrɔn, a b'a fɔ k'a bɛ tara. Komi n y'a fɔ cogoya min na, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, a ji bɛ bɔ ka fan bɛɛ fa. A ji in bɛ se k'a yɛrɛ tobi fo k'a se. a kɔrɔta kɔrɔtalen an fɛ dɔɔni an bɛ barama datugu a da la ka tasuma da dɔgɔya a kɔrɔ yɛrɛ de waasa a ka se ka tobi a fɛrɛ ma komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n y'a fɔ cogoya min na tasuma da dɔgɔyalen don a kɔrɔ o de y'a to a bɛ ka tobi tan cogoya in na an b'a ni ɲaami ɲɔgɔn na tuguni ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka wusu an tɛ ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ maa dɔw bɛ ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ i n'a fɔ maa dɔw tɛ ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ cogoya min na nka ne ta in na bi ne ye ji fitininin to a kɔrɔla la sabula o jinin fana ka timi kosɛbɛ kini sanfɛla la miniti damadɔ dɔrɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka su pɔmu yaasa de selen filɛ nin ye tan dɔ dɛ a mɔni ka nɔgɔn n'o bɛɛ ye n'a sɔrɔla ko sɛ b'i bolo sɛ min mɔ man gɛlɛn fiyewu i b'a baara daminɛ dɔɔni dɔrɔn i yɛrɛ b'a y'i tilala a min ka gɛlɛn dɔɔni o y'a ɲugutigɛli de o de bɛna gɛlɛya ne balimakɛw bolo dɔɔni nka aw b'aw deburuye sa ne b'a dɔn aw tɛ dɛsɛ Ni video in diyara aw ye, a y'a bila ka taa aw fɛmaaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn, Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.